bɛ yen k'a tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛna don tiɲɛtigiya nin waati kɔnɔ sabu n'i y'a jamakulu jɔ min bɛna lafiya sɔrɔ o de bɛ caya kosɛbɛ a kelen o kelen u bɛna lafiya da sɔrɔ ko min na u t'o ɲɔgɔnna tɔɔrɔ sɔrɔ donc o de la an b'a fɔ ko nin waati lafiyalenba ye olu bolo u bɛna alihamudulilayi ba de fɔ waati min ale kɔnɔna na donc jamakulu min bɛ yen n'olu fana bɛ daminɛ ka daminɛ mɛ kalo o tile mugan ani kelen ka se juin kalo o tile mugan ani kelen yɔrɔ ma n'an ko olu ma ko Gémeaux o de ye tilema ale kalo sabanan jamakulu ye o la n'i y'i yɛrɛ faamu nin kɔnɔ an b'a fɔ nin fana waati e bolo min bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni ɲumanw ani ka tila ka bɛn ani sɔnɔgɔya kumaɲɔgɔnya ɲumanw k'o don i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Donc nin ye waati ye aw bolo bɛnbaliya bɛ aw ni maa minnu cɛ aw ma se ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ ko minnu na gɛlɛya bolo ma nin bɛ kɛ waati ye aw bolo aw bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen ban cogoya min na donc nin ye lafiya waati ye aw fana bolo ani aw ka jɛɲɔgɔnw bolo aw yɛrɛ cogoya la ani minnu tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bɔn n'i y'a ta ka lajɛ jamakulu dɔ bɛ yen n'o bɛ bange ka daminɛ juin kalo tile mugan fila ka se juillet kalo tile mugan ani fila ma n'an k'olu ma ko Cancer bɔn n'i ye kansɛri jamakulu yɛrɛ ta ka lajɛ an b'olu yɛrɛ de fana ka so kɔnɔ nin waati la donc maa minnu bangena nin furancɛ fɔlen in kɔnɔ nin fana waati belebele olu bolo donc bɛnbaliya bɛ minnu ka du kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka duko yɛrɛ sigi sen kan minnu bɛ fɛ ka sariyaw sigi u ka duw kɔnɔ u ni dudenw ka se ka ɲɔgɔn faamu walima k'a sigi u ka dugu kɔnɔ u ni dugudenw kan ka se ka ɲɔgɔn faamu en tant que e bɛ nin furancɛ kɔnɔ nin waati belebeleba y'i bolo i bɛ se ka min nafa ko o bɔ kosɛbɛ o la dujɔko de bɛ e bolo sokɔnɔna labɛn dɔ de bɛ e bolo nin bɛɛ ye furancɛ ɲɛnama ye yaasa ka sigi ka ko sigi sen kan nin waati ninnu kɔnɔna na o la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ Juillet kalo tile 23 ka se aout kalo tile 22 ma n'an k'olu ma ko Lion nin ye samiya kalo filanan waati de ye donc n'i bɛ nin furancɛ kɔnɔ e fana ka cogoyaw bɛ cogo di nin fana waati aw bolo aw bɛ se ka waati min tɔnɔ bɔ ni madalenya ye i y'a faamu o la kun tɛ ko caman bɛ yen aw bɛ girin ka jɔ min nɔfɛ ni a kow bɛ sumaya ŋaniya talenw tɛ se ka waleya ka bɛn waati bolodaliw ma aw bolo nin na nka n'a y'aw cɛsiri waati ninnu kɔnɔ ni basigi ye ni ɲɛmajɔ ye o de ka fisa aw ma kosɛbɛ nin waati kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ aw kan nin y'o dɔw fana wuli waati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ dusukunnakow aw dɛsɛlen don ka minnu baga da yɔrɔw sɔrɔ car aw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka bɛn waati ma n'o ye uti kalo o tile mugan ani saba ye ka taa se sɛtanburu kalo tile mugan ni fila ma n'an k'olu ma ko vierge nin ye samiya kalo sabanan waati ye donc maa minnu fana bɛ bange o waati kelen in ale kɔnɔna na donc an b'a fɔ o jamakulu mɔgɔw fana ye dɔn ye o fana bɛ se ka nin waati tɔnɔ bɔ kosɛbɛ donc u bɛ se ka waati in tɔnɔ bɔ ni fɛn caman ye u bɛ se k'a tɔnɔ bɔ ni yiriwali ɲinini ye u bɛ se k'a tɔnɔ bɔ ni u ka fɛn balannenw sɔrɔli ye a faamuya u bɛ fɛn caman sigi sen kan sɔrɔ siraw fɛ nafolo ɲini siraw fɛ a bɛ ɲa u bolo nin furancɛ kɔnɔ donc nin waati ye olu kan ka profiter nin waati kɔnɔ san n'a gɛlɛya ta o ta ka nin waati tɔnɔ k'o bɔ kosɛbɛ o la jamakulu minnu bɛ n'olu bɛ bange ka daminɛ septembre kalo tile mugan ani saba ka se octobre kalo tile mugan ani fila ma N'an ko o ma ko balansi bɔn i b'a ye nin waati kɔnɔ waati gɛlɛn don ka ɲɛsin olu ma laɲini caman bɛ yen o tɛ sabati an ye furancɛ min fɔ sisan n'o ye zuwɛn kalo tile mugan ni fila ka se zuluye kalo tile mugan ani fila yɔrɔ ma an b'o waati de kɔnɔ donc maa minnu bɛ yen n'olu ye balansiw ye n'olu bɛ bange ka daminɛ sɛtanburu kalo tile mugan ani saba ka se ɔkutɔburu kalo tile mugan ni fila ma nin waati gɛlɛnba y'u bolo u k'u hakili to o la Tarawele an bɛ se jamakulu wɛrɛ ma olu bɛ bange ɔkutɔburu kalo tile mugan saba ka se nowanburu kalo tile mugan ani fila ma an k' olu de ma ko scorpion o bɛ bɛn kawula kalo filanan ma sabu an bɔra kawula kalo fɔlɔ de la sisan aw maa minnu bangelen don o kɔnɔ aw fana bɛ se k'aw hakili sigi kosɛbɛ nin waati kɔnɔna na sabu aw bɛna ɲini ka ko o ko kɛ k'a bɛ jɔ aw yɛrɛ ye aw tɛna se k'o sɔrɔ nin furancɛ kɔnɔna na aw bɛna ye k'a fɔ ka ko ta aw kelen na nin waati kɔnɔ k'aw b'a kɛ gɛlɛyaba de bɛna sɔrɔ o kɔnɔna na bɔn dɛmɛ ɲini o de ka di aw la mais dɛmɛ fana sɔrɔ man di nin waati la kosɛbɛ aw fanfɛlaw la donc a k'a hakili to o fana na donc i bɛ programme min tigɛ yanni siɲɛ wɛrɛ taw cɛ aw bɛ se k'o labɛnw sabati Ka bila mɔgɔ minnu bɛ bange nowanburu kalo tile mugan ni saba ka se desanburu kalo tile mugan ni kelen ma an k' olu de ma ko sagittaire nin ye kawula kalo sabanan waati ye donc maa minnu bɛ bange o la an b'a fɔ nin ye furancɛ dumanba fana ye aw bolo sabu n'i y'a ta ka lajɛ hakililajigin na an tun y'a fɔ san yɛrɛ kɔnɔ an bɔra ka furancɛ min fɔ sisan Novembre kalo tile 23 décembre kalo tile 21 n ko ɲinan ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ donc ni san fɔla i ye k'a ka gɛlɛn i ma san don bɛɛ n'a waati bɛɛ fɛnɛ tɛ donc i ka lafiya waatiw de bɛ yen donc fɛn minnu tiɲɛna aw bolo n'olu ma se ka ɲa fɛn minnu bɛ retard la n'o ma se ka kɛ aw sago ye aw b'a fɛ ka laɲini wɛrɛ minnu boloda cɛ nin ɲɔgɔnna waati man ca aw bolo san kɔnɔ dɛ donc nin ye eh, occasion ye a bɛ wuli ka jɔ ka fɛn caman ɲini nin kɔnɔ nimisi wasa bɛ sɔrɔ a caman na karamɔgɔ burama maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ décembre kalo tile mugan ani fila ka se janvier kalo tile mugan ma an k'olu de ma ko capricorne capricorne aw fan fɛ nin waati fana kɔnɔ an b'a fɔ nin ye waati ɲumanba ye aw fana bolo donc aw bɛ ko ko kɔni daminɛ gɛlɛya bɛ don a la nka kow bɛ tila ka ɲa aw b'aw hakili t'o la sabu nin furancɛ in a bɛ nin maaw yɛrɛ degun fɔlɔ sabu an bɛ olu faden so de kɔnɔ bon o la nɔgɔya n'a ta o ta fɛnw sɔrɔli n'u ta o ta a ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn kunbɛn donc u fana k'u hakili t'o la an bɛ se jamakulu wɛrɛw ma n'o ye janvier kalo tile mugan ni kelen ye ka se février kalo o tile tan ani kɔnɔntɔn ma n'an k'o ma ko verseau nin de bɛ bɛn fonɛnɛ kalo filanan ma an bɔra capricorne min na o ye fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ ye donc o jamakulu fana nin waati y'u bolo waati min bɛ yen u bɛ se ka kow sigi sen kan ko tɛ ɲa i n'a fɔ mago b'a la cogo min na nka i b'a ye kɔlɔlɔ ani balawu o ka dɔgɔ nin furancɛ in kɔnɔ ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ laɲini caman bɛ yen u bɛna kunbɛn ni nɔgɔya ye karamɔgɔ burama donc maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bange ka daminɛ waati la n'o ye février kalo tile mugan ye ka se marisi kalo o tile mugan ma an k'olu de ma ko poisson nin ye fonɛnɛ kalo sabanan jamakulu de ye bon olu fana ka nin furancɛ kɔnɔna na waati ɲumanba don sabu olu ni sajitɛriw dolo kelen de bɛ ninnu mara a faamuna donc ɲinan ka gɛlɛn jamakulu minnu ma ninnu maaw fana b'a la mais nin ye waati y'u bolo u bɛ se ka waati minnu nafa bɔ kosɛbɛ ka se ka wulikajɔw kɛ fɛn minnu tiɲɛna olu dilanni na laɲini wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu sigi sen kan yasa ka se ka wasa sɔrɔ 2022 ale kɔnɔna na sabu san bɛ mara olu faden dolo fɛ san bɛ mara olu faden so fɛ a faamuna donc nin ye occasion y'u bolo u bɛ se ka u ka kow sigi sen kan kosɛbɛ nin na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen a kan ka furu kɛ ɲinan san kɔnɔ a yɛrɛ seko t'a la ka waati bolo